Alihamdulilayi rabil alamin foli ni tanuni ɲɛsinnen don an lajɛlikɛla bɛɛ lajɛlen ma mali kɔnɔ ani mali kɔ kan fɛn fɛn sɔgɔlen don bamada point net la ni waati in na an ka foli ni waleɲumandɔn b'aw bɛɛ lajɛlen aw denkɛ ni aw balimakɛ don saliya basi kulibali ka bɔ bamada point net kan mali an sigira an ka laadala sigi la tuguni ni o ye juma o juma ni aw ka jɛmukan mandi ni o bɛ ɲɛnamaya ye saliya basi kulubali fɛ ani karamɔgɔ Ustaz Bari fo ka taa se kalanfa Sedu keyita ma an sigira o jɛmukan in kɛnɛ kan yanni an ka don an ka jɛmukan kɔnɔ an bɛ folikan di Ustaz Bari ma ani kalanfa Sedu ma u ka folikan bila an lajɛlikɛlaw ye waati in na o an bɛ sɔrɔ ka tɛmɛn ni an ka baabu tɔ ye Ustaz Bari salamu aleyikum. Wa aleyikum salaam wa rahmatulahi taala wa barakatu. Kɔri baasi tɛ yen? An bɛ alihamudulila an bɛ ala tanu. Alhamdulila. An bɛ bɛɛ lajɛlen fo ni kisi foli ye salamu aleyikum mɔgɔ o mɔgɔ n'i b'an lajɛ mali kɔnɔ ani mali kɔ kan an bɛ bɛɛ lajɛlen don kisi kɔnɔna na ka ɲini ala fɛ a k'a jɛnsɛn ka taa a kelen kelenna bɛɛ ma. D'accord. Kalanfa Sedu salamu aleyikum. Wa aleyikumu salamu wa rahmatulahi taala wa barakatuhu. Kɔri baasi tɛ yen? An bɛ ala tanu kosɛbɛ kosɛbɛ an bɛ folikan lase sayidu kelen- kelenna bɛɛ lajɛlen ma mali kɔnɔ ani mali kɔ kan minnu bɛna laseli sɔrɔ ka bɛn ni wagati o wagati ala ka kisi bɛ bɛɛ lajɛlen ye ka bɛn kuranɛ suran wɔɔrɔ aya bi duuru ani aya naani o tɛmɛnen kɔfɛ an b'an lajɛlikɛlaw ladɔnniya k'a fɔ k'an ka bi jɛmukan o de bɛna sigi baabu min kan o baabu o de bɛ tali kɛ k'a dɔn yala silamɛya ni o ye Muhamadu mantonw ye ka taa se kerecɛnya ma ni o bɛ kɛ Isa mantonw ye ka taa se Musa mantonw ma n'o ye juifuw ye n'an b'a fɔ olu ma ko judaisme u ka diinɛ u ka taabolo ma ko judaisme ko ninnu saba la jɔn de bɛ Ala ka siratigɛ tilennen kan an bɛna an da don o de la bi k'o walawala ka d'a kan kuma caman bɛ a ko kɔnɔ k'a ye anw yɛrɛ fɛ yan muminiw fɛ ni o ye Muhamadu mantonw ye an b'a jira k'a fɔ ko ni maa o maa ni fɛn fɛn bɛ yen ni ninnu tɛ silamɛya la ko u ka diinɛ dafalen tɛ k'u bɛ nkalon kan bi Ustaz Bari ni kalanfa Sedu b'an bolo a bɛna ka na o walawala an ye kosɛbɛ walasa a ka se ka dɔn kominote saba in na minnu bɛ bɔ yɛrɛ yɛrɛ kan kosɛbɛ an bɛna an da don la o la sansri an bɛ kuma segin ale ma ale ka baabu daminɛ fɔlɔ alihamdulila rabil alamin an bɛ ala subuhana wa taala ɲininka a ko bɛ cogo di kitabu ko cogo di saliya basi kulubali ka nin jaabi in na o an ka kuran sura saba ta ali imran aya bi segin ani aya duuru wa man yabtagi gayira l-islami diinan falan yukbala minhu wa huwa fil akirati minal kasirina a ko maa o maa maa o maa n'i ye dinɛ wɛrɛ minɛ min tɛ silamɛya dinɛ ye k'i b'o nɔfɛ ale ala tɛ jɛn n'i ye wa e mɔgɔ mɔgɔ bɔnɛnen mɔgɔ pɛrdilen ale ala yɔrɔ man gayira l-islami diinan ni mɔgɔ o mɔgɔ y'i sɔrɔ dinɛ wɛrɛ la min tɛ yɛrɛ silamɛya silamɛya tɛ bamanankan ye quoi silamɛya arabukan de ye mɔgɔ mana i yɛrɛ kolon fɛn wɛrɛ yɛrɛ kun kolon dinɛ wɛrɛ minɛ min ma kɛ silamɛya diinɛ ye donc k'o tigilamɔgɔ ye mɔgɔ bɔnɛnen de mɔgɔ ma bɛ k'i bɛ yɛrɛ kolon ala ye e de silamɛ e de silamɛ silamɛya kɔrɔ de ye yɛrɛ kolon diinɛ k'i yɛrɛ kolon ala kelen pewu ala kelen de bɛ yɛrɛ kolon ala kelen pewu de ye e bɛ wele ko muslim yɛrɛ kolonbaga yɛrɛ kolonbaga ye kɔrɔfɔ faamu ka ɲɛ mɔgɔ ma bɛ k'i bɛ ala kelen de bato bɛɛ lajɛlen ko ala kelen ka bɔ sankolo ani dugumakolo dabaa masa tan i b'o nɔfɛ tan i b'o de bato bato e bɛ wele muslim yɛrɛ kolonbaga wa o de bɛ wele silamɛya yɛrɛkolonya ka taa ala kelen pewu pewu mais n'i yɛrɛ kolon fɛn wɛrɛ ye n'i ye fɛn wɛrɛ minɛ min tɛ ala kelen pewu n'i yɛrɛ kolo parce que mɔgɔ dɔ bɛ yen olu b'u kolo jow de ye quoi u bɛ jow bato mɔgɔ dɔ bɛ olu bɛ adamadenw de bato mɔgɔ dɔw bɛ olu bɛ sitanɛ de bato dɔw yɛrɛ bɛ misi bato dɔw bɛ misi bato dɔw bɛ kalo de bato dɔw bɛ tile de bato dɔw bɛ kalo bato dɔw bɛ lolow bato dɔw bɛ jiwo bato dɔw bɛ jiwo bato dɔw bɛ u ni dungo bato nin bɛɛ ye yɛrɛ kolonbagaw de i bɛ yɛrɛ kolon fɛn dɔ de ye quoi i bɛ yɛrɛ kolon fɛn dɔ ye mɔgɔ dɔw bɛ yen olu k'u tɛ foyisi yɛrɛ la a fana y'a yɛrɛ kolon a ni dungo de ye ale hakili la ko ale tɛ foyi bato mais a bɛ k'a ni dungo bato maintenant nin bɛɛ lajɛlen n'i ye nin kelen o kelen minɛ n'i m'i yɛrɛ kolon ala kelen pew ma k'ale tɛ jɛn n'a ye parce que o diinɛ in de ale bɛ min fɔ e ko o kɛ e ka sɔn k'o kɛ o de yɛrɛ kolonya ye mais i b'i yɛrɛ kolon ni a ka kumakan de ye quoi ala ka kumakan i b'o de sɔrɔ k'o minɛ k'o labaara e bɛ wele sisan muslim yɛrɛ kolonbaga ka taa ala ma sisan n'an ye hakili jagabɔ dɔɔnin an b'a ye k'a fɔ ko nin communauté saba min an y'an da maga ninnu tɔgɔ la sisan bɛɛ bɛ k'u yɛrɛ ye muslim kɔnɔ silamɛya in kɔnɔ Ee c'est un abus n'a fɔra ko ko an bɛ ka tɔw tigɛ ka bɔ a la ka yahudiyaw ani kirecɛnw tigɛ ka bɔ a la k'a fɔ ko mamadu mantɔn dɔrɔn de bɛ wele silamɛ o ye c'est un abus de langage quoi kuma cogo de don sinon an tɔgɔ tɛ wele o cogoya ye mantɔn tɔgɔ tɛ o ye quoi mais n'i ko silamɛw yahudiyaw bɛ don a kɔnɔ nasara bɛ don a kɔnɔ anw fana bɛ don a kɔnɔ mais anw tɛ silamɛ mais an bɛ wele mumini taalen ɲɛ bɛ'o ye awɔ mamadu lamini nɔfɛtɔ mɔgɔ bɛ wele a ka mantɔn tɔgɔ bɛ wele mumini de nasaraw bɛ yen yahudiyaw bɛ yen mais u bɛɛ ala ka kumakan de b'u bolo donc kɔmi ala ka tawurata ye ala ka kumakan ye linjila ye ala ka kumakan ye kuranɛ ye ala ka kumakan ye donc ni i ye o kɔnɔ kuma waleya e bɛ wele yɛrɛ kolonbaga o de kosɔn an ka kuranɛ sura mugan ani segin lajɛ verset bi duuru ni fila bi duuru ni saba alazina atayinahumul kitaba kuma lamɛn dɛ ko minnu ye kitabu sɔrɔ kitabu dira minnu ma ka kɔn e mamadu ye e mamadu ɲɛ quoi u dalen bɛ a la o dalen bɛ o dalen bɛ kitabu in na wa iza yutla alayihim tuma o tuma ni nin kitabu nin kalanna u ye u b'u kanto amanna bihi u dalen bɛ nin fana na inna kunna min kabilihi musilimina i y'a ye u dalen bɛ nin na ko tiɲɛ de don segin aya in kan alazina atayinahumul kitaba hum bihi yuminuna mɔgɔ minnu ye kitabu sɔrɔ ka kɔn i ɲɛ muminiw de don u dalen bɛ a la dannabaaw de don wa iza yutla alayihim tuma o tuma ni nin kalanna u ye u b'u kanto amanna bihi u dalen bɛ nin na unhun wa inahul haqqu min rabbina a bɔra diɲɛ de diɲɛw dabaa ma quoi Kosɛbɛ. Al- u tigi ala quoi an tigi ala an bɛɛ ka ala k'a bɔra yen de kosɛbɛ kuranɛ nin bɔra yen de Wa tiɲɛ de tiɲɛ de b'a don la. Kosɛbɛ. a bɔra yen de Kosɛbɛ. nin ye tiɲɛ ye wa a bɔra ala de fɛ kosɛbɛ a bɔra an tigi fɛ Kosɛbɛ. k'u b'o de fɔ ko minnu ye kitabu sɔrɔ ka kɔn nin ɲɛ jati, ahan jati Inna kunna min kabilihi ka kɔn nin yɛrɛ inna kunna min kabilihi musilimina ko ka kɔn alikuranɛ yɛrɛ ɲɛ kosɛbɛ ko olu ye silamɛw de ye olu tun ye yɛrɛ kolonbagaw ala de bɛ ka nin fɔ tiɲɛ yɛrɛ kolonbagaw de don olu fana ye silamɛw de ye musilimu de don e ye musilimu ye cogo min na e tɛ k'i yɛrɛ kolo ala ye a ko bon k'olu fana ala ko ko minnu ye kitabu sɔrɔ ka kɔn e ɲɛ o bɛ nin tiɲɛ tigiya wa yɛrɛ kolobagaw de don fana ka kɔn nin ɲɛ mais silamɛya silamɛya silamɛya jɔn de y'an tɔgɔ di o la

ale y'an weele ko silamɛw ka kɔn ka kɔn kitabu in kɔnɔ ani ka kɔn kitabu yɛrɛ kɔnɔ ale de ye minnu bɛ ala nɔfɛ ka tɔgɔ ni silamɛya silamɛya ale de ye tɔgɔ da an na kɔsɛbɛ o bɛ wele ko yɛrɛ kolobagaw mais anw yɛrɛ yɛrɛ an fana ye musilimu ye nasara ye musilimu de ye yahudu ye musilimu ye mais pourquoi est-ce que a bɛ wele ko nasara pourquoi a bɛ wele ko yahudu ni anw ye silamɛya tigɛ ka d'an na ka sɔrɔ an danbe tɔgɔ an ka manto tɔgɔ tɛ silamɛ ye an ye muminuw de ye Ibrahima yɛrɛ fana tun tɛ yahudiya ye e Ibrahima tun tɛ yahudiya ye nasara tun tɛ nasara tun tɛ kuranɛ suran saba aya bi wɔɔrɔ ani aya wolonwula ma kana Ibrahimu yahudiyan wala nasraniyan ale ma kɛ nasara ale ma kɛ yahudi ye walakin hanifan musiliman yɛrɛkolobaga de tun don yɛrɛkolobaa tun minal musirikina a ma kɛ fila farankala ye ala ye yɛrɛ ala ale tun b'i kolo ala kelen pe de ye yahudiya ani nasaraya nana tuma jumɛn kuranɛ kelen de b'o f'i ɲɛ suran saba kelen aya bi wɔɔrɔ ani haya duuru ya ahalali kitabi lima tuhajuna fi ibrahima aw minnu kɛra kitabutigi ye munna aw bɛ sɔsɔli ɲɔgɔnya kɛ ibrahima ka ko la wa ma unzilati tawratu ko tawrata ma jigin fiyewu wali injilu linjila ma jigin fiyewu ila min baadi fo n'a kɛra kɔfɛ de ye tawrata nana nabi ibrahima kɔfɛ tawrata nana nabilayi tawrata linjila nana nabila ibrahima kɔfɛ mais bɛɛ ko ko nabi ibrahima ye olu dɔw ye quoi k'aw tɛ miiri de miiri wa hakili tɛ aw la wa hakili tɛ aw la ah. a b'a fɔ ko awa ye parce que nabi ibrahima ye mɔgɔba ye mhm. donc bɛɛ bɛ k'a yɛrɛ sama yahudiyaw ko ko olu dɔ de don mhm. nasaraw ko ko olu dɔ de don ala ko aw tɛ miiri wa mhm. yahudiyaya ale tɛ yahudiya ye ale tɛ nasara ye parce que yahudiyaya daminɛna tawrata de fɛ nasaraya daminɛna linjila de fɛ o y'a sɔrɔ nabi ibrahima tɛ diɲɛ kɔnɔ yɛrɛ donc yahudiyaya ye jumɛn ye mhm. nasaraya ye jumɛn ye mhm. an k'o lajɛ ani muminiya yɛrɛ ye jumɛn ye mhm. an k'o lajɛ kuranɛ sura bi saba ani fila fila suratu sajida suratu sajida chapitre 32 verset 23 24 ko eh, kuranɛ sura eh, bi saba ni fila suratu sajida kɔnɔna la a aya mugan ani aya saba ko walakad atayna musa alkitaba dankɛnɛya ɲɛma ne ala ye Ki di musa ma fala takun fi miriyatin min lika mamadu lamini kana siga aw ka kunbɛn ɲɔgɔnyeli ma k'a fɔ ko e ni nabi musa bɛ ɲɔgɔn ye wa a bɛ ɲɔgɔn kunbɛn don dɔ k'i kana siga o la mɛ o tɛ kɛ yan dɛ suratul mursalati b'o fɔ i ye kɔrɔnɛ sura bi wolonwula ni wolonwula verset tan ni kelen b'a fɔ i ye o don min na kiyama jɔ don kiraw bɛɛ bɛ fara ɲɔgɔn kan don min na u ka réunion de bɛ yanni kiriw ka daminɛ cidenw ala bɛ cidenw bɛɛ fara ɲɔgɔn kan walasa k'u ɲininka aw ye mission fɔ kɛ wa dɔnku o don ko i ni musa bɛ ɲɔgɔn ye a bɛ kan b'o de ma kuwa ko musa kitabu dira musa ma a bɛ ka ala kira de baro ka ko mamadu kana siga o la dɛ kitabu dira musa ma wa aw ka kunbɛn ɲɔgɔnyeli fana kana siga o ma mɛ ahɔn tɛmɛ n'a ye wa ja'alnahu hudan li bani an ye kitabu nin d'a ma k'a dantigɛ k'a di israel ka denw ma kitabu mun dira musa ma mhm. a dira israel ka denw de ma mhm. israel ye jɔn ye i bɛ taa kɔrɔnɛ sura tan ni kɔnɔntɔn mariyama verset bi duuru ani seegin mhm. walasa e k'o dɔn a bɛ nabi ɲuman naani tɔgɔ fɔ adama nuhu ibrahima israel israel n'i tɛ israel faamu ta i bɛ taa genèse kɔnɔna na genèse chapitre bi saba ani fila verset fɔlɔ ka taa bila mugan ani seegin a mugan ni wolonwula mugan ni seegin yakuba de tɔgɔ filanan de kɛra israel nabila yakuba tɔgɔ filanan janjo dɔ fɛ a y'o tɔgɔ filanan sɔrɔ i n'a fɔ mɔgɔ dɔ bɛ janjo kɛ ka tɔgɔ filanan sɔrɔ i n'a fɔ a misali mamadu gasama mamadu gasama araignée noire eh, eh, araignée noire faransi a ye kogo minɛ ka taa den minɛ il est devenu mhm. janjo de fɛ a ye tɔgɔ l'homme araignée a ye tɔgɔ filanan sɔrɔ o ɲɔgɔnna de kɛra quoi donc ala ala nana ni o tɔgɔ ye kna kɔnɔ ko i sera suratu mariama sap diinɛ vri sen kan ci ci dɔnku i sera denw dɔnku pour que i ka i sera denw dɔn e bɛ tan ni fila de ta du du sa kɔrɔsp a sap petirisufa di kɔrɔ sa petirisufa di kɔrɔ se duzɛn sura di kɔrɔ a kɔnɔna na tɛ paale de dusu fi d'Israël de Yakuba quoi tu comprends olu bɔnsɔnw de bɛ wele Israël ka denw ko bon kitabu mun dira Musa ma an y'a dan sigi k'a di Israël ka denw ma ɔhɔn wa ja'alna minhum a'immatan olu la mhm. o jamakuluw la Israël ka den ninnu na mhm. ɔhɔn yahaduna an ye mɔgɔw mɔgɔw sugandi mhm. k'u kɛ ɲɛmɔgɔw ye quoi u kandalen don u bɛ maa kanda ko o de ye yahadu yahudu yahudu yahudu ye danbe de ye maa jamakulu kandalen n'i ye yahudiya mɛn dɔrɔn o kɔrɔ jamakulu kandalen maa kandalen yahadi kanda zalikal kitabu la rayiba fihi hudan donc ni e fana ye ko fila aya fila chapitre deux verset deux ko kitabu filɛ nin ye siga sigara tɛ kitabu min na ni o ye kuranu ye ɛn yahdi a bɛ mɔgɔw kanda ko jɔn lil mutakina minnu sirannen don ala ɲɛ donc ni e ye nin minɛ sisan e bɛ wele jumɛn ayi kanda jɔn kanda jɔn e kandara ko donc o kanda minnu tugura nabila musa kɔ kitabu ka sira fɛ olu de bɛ wele kanda jɔn yahudu yahudu yahdi yahudu yahudu kanda jɔn donc i y'a ye olu ka danbe tɔgɔ de ye jamakulu tɔgɔ de ye yahudu minnu bɛ tawurata nɔfɛ

A ye kɛ ala dɛmɛbagaw ye nasara de kɔrɔ ala dɛmɛ dɛmɛbaga an nasara se la ko danbe dɔ don o fana kɛwale dɔ de don a ko ko aw minnu ko aw a ye kɛ na nasara ye a kɛ ala dɛmɛ ɲɔgɔn ye kama kala isa mariama ha na ka taa kɛɲɛ ni nabi isa mariama denkɛ isa ka kuma ye kuma ye cogoya min a ka misaliya ko a y'a fɔ ban a y'a fɔ hawariyina jamakulu ye man ansɔɔri ilala jɔn de bɛ na ne isa dɛmɛ ala nɔfɛ ala nɔfɛ ala dɛmɛ ɲɔgɔnyali nɔfɛ ko jɔn de bɛ tugu ne nabila isa kɔ jamakulu hawariyun a y'u ɲininka ko jɔn de bɛ aw cɛla min bɛ tugu ne nabila isa kɔ ka ala dɛmɛ ko kala hawariyun hawariyun y'u kanto nahnu ansɔɔri an bɛ fara i kan

bɛɛ ala ka cidenw de ye maintenant mɔgɔ de tugu u kɔ mɔgɔ minnu tugu u kɔ mm-hmm. u ka jamakulu tɔgɔ de dira o jamakulu ma kurana kɔnɔna na ninnu welela yahudu mm-hmm. ninnu welela nasaraw mm-hmm. mais anw dun mm. wala dalu jumɛn de b'i bolo o la kurana suran wo segin kurana sura segin chapitre huit suran segin kurana suran segin aya bi wɔɔrɔ ani aya naani soixante-quatre chapitre huit verset soixante-quatre ala ye mun de fɔ ye ya ayuha nabiyu yaani ala ka kibaru duman fɔbaga hasbuka lahu wasabaga wɛrɛ t'i la ne kɔ ko i wasabaga ye alahu de ye wa mani taba'aka minal muminina mummini den minnu fana bɛ e nɔfɛ olu fana wasabaga ye ne alahu de ye ne ala de b'u wasa donc Muhamadu lamini nɔfɛ tugu jamakulu olu welela ko mumin wa mani taba aka minnu tugulen bɛ e kɔ e kɔ olu welela mumin minnu tugulen bɛ musa kɔ olu welela yahudu minnu tugulen don nabila isa kɔ olu welelen don nasara minnu tugulen don muhamadu kɔ olu welela mumin mɛ an bɛɛ lajɛlen tɔgɔ ibarahima ye an tɔgɔ di ka kɔn ko yɛrɛkolonba o de bɛ wele musilimu musilimu musilimu donc ala sɔrɔla k'a fɔ ko minnu ye kitabu sɔrɔ ka kɔn e ɲɛ olu fana ye musilimu de olu fana ye silamɛw de ye parce que sila yɛrɛkolonya tawurata a bɔra ala de fɛ maa min bɛ tawurata kan e bɛ ka jumɛn de bato jɔn de bato i bɛ ka ala de bato n'e ye ala bato e e e bɛ wele cogo di yɛrɛkolonba linjila ye jumɛn ala ka kuma de don mɔgɔ min bɛ o kɔnɔ kuma labato e bɛ wele cogo di yɛrɛkolonba kuranɛ bɔra jɔn de fɛ ala mɔgɔ min bɛ a kɔnɔ kuma labato e bɛ wele cogo di yɛrɛkolonbaga D'accord usutazi bari nin bɛɛ kɔfɛ an bɛ kuma dɔ mɛn an ka diinɛ ko diinɛ kɔnɔ k'a ye k'a fɔ ko muhamadu salalahu alayihi wa salam ala ciden ni an y'o man ye n'a bɛ fɔ a ma ko muhamadu ko diinɛ communauté fɛn fɛn tɛmɛna ko ciden fɛn fɛn tɛmɛna avant lui ko olu y'a jira a olu y'a jira k'a fɔ ko ciden laban dɔ bɛ na ko n'o nana ko bɛɛ lajɛlen ka tugu o kɔ kɛrɛnkɛrɛnliya la kuma bɛ fɔ ka généralement ka ɲɛsin nabila isa ma ko nabila isa y'a fɔ nasaraw ye ko u ka tugu ciden dɔ bɛ na ale kɔ o ye muhamadu ye k'u ka tugu o kɔ ko n'u ma tugu o kɔ k'u tɛ ale ka sira kan bilen yala o kuma min bɛ fɔ an ka diinɛ kɔnɔ ka caya yala jaabi jumɛn b'i bolo ka di o la ka bɔ kuranɛ kɔnɔ a jaabi bɛ kuranɛ sura bi wɔɔrɔ ni kelen suratu sa chapitre soixante et un de coran verset six verset wɔɔrɔnan an k'a kɔnɔ kuma lajɛ wa kala isa bunu mariyama tuma min nabi isa mariyama denkɛ ye i kanto a y'i kanto ya bani isirayila e isirayila ka denw a nana tuguni i nana Inni rasulullahi ilayikum ne ye ciden de ye ka na aw ma aw ma musadikan lima bayina yadaya mina tawurati a lamɛn dɛ ale nabila isa a nana sɔrɔ yahudu bɛ yen ko musa ka kɔrɔna ye a nalen isirayila ka denw ma a ko k'ale ciden de ye ka bɔ ala yɔrɔ ka na u ma mɛ k'ale nana ka fɛn dɔ de tiɲɛtigiya a m'a fɔ ko banna dɛ ni o ye tawurata de ye ale na a ma fɔ ko yahudiya banna dɛ a ko k'ale nana ka yahudiya cɛntigiya parce que yahudiw bɛ tawurata de kan a ko k'ale nana ka tawurata cɛntigiya wa mubasiran bi rasulin ka kibaruya duman di u ma ciden ciden ciden wɛrɛ ka naali ma yaati min baadi ismu ahamadu mun tɔgɔ ye ahamadu ahamadu mɔgɔ tanu kosɛbɛ

magie manifeste ko dabalitigi de don e y'a mɛn aya in kɔnɔ k'a fɔ ko ayi nabila isa n nana yahudiya ayi a ta banna a ka tugu ne nabila isa kɔ bon ne fana kɔfɛ dɔ wɛrɛ bɛ na n'o nana aw fana ka tugu o kɔ e y'o mɛn yan wa silamɛw bɛ munnu bɛ nin aya de kɛ ka adama ka nkalon tigɛ quoi e nin mɛn wa ka tugu a kɔ o ma fɔ kuma in kɔnɔ mais yala communauté saba in bɛɛ lajɛlen a bɛɛ lajɛlen kitabu jiginnen min b'u bolo u bɛ baara kɛ n'o de ye pour que walasa ka se ka ala ka sira tilennen sɔrɔ nabi muhamadu nalen a y'o de fɔ nazala alayka likitaba bilhaki musadikan lima bayina yadayhi wa anzala tawurata wal injila ale fana nalen a ko ko kitabu jiginna ale kira kan ala ko k'an ye kitabu jigin e ala kira kan ni tiɲɛ jati jati de ye quoi musadikan ani ka kitabu fana tiɲɛtigiya n'a ye lima bayina yadayhi min kɔnna a ɲɛ wa anzala tawurata wal injila an ye tawurata jigin ka kɔn a ɲɛ o ye tiɲɛ ye wa an ye linjila fana jigin ka kɔn a ɲɛ o ye tiɲɛ ye kuranɛ nana k'o fana tiɲɛtigi tiɲɛtigiya sisan jɔn de kan ka tugu jɔn kɔ parce que ala kira dun ala kira ko ihidina siratal musitakima siratal lazina anamta alayhim ale kira ala ka ale kanda k'ale bila sira kan mun tilelen don suratul fatiha chapitre un du coran verset six siratal lazina anamta alayhim ko ala k'ale bila maaw ka sira kan minnu kɔnna ale ɲɛ jɔnni ka kan ka tugu jɔn kɔ kira yɛrɛ de ye dugawu k'ale ka bila mɔgɔ mɔgɔ ka sira kan e ko ko tugu kan ka kɛ ale de kɔ kira yɛrɛ kuma nin bɛ ɲɔgɔn ta wa kuma tɛ ɲɔgɔn ta kuma tɛ ɲɔgɔn ta cohérence t'a kɔnɔ kira muhamadu ye ala deli ala k'ale bila maaw ka sira de kan minnu kɔnna ale ɲɛ musa kɔn'a ɲɛ nabila isa kɔnna ale ɲɛ ale de kan ka tugu nabila isa ka sira kan ale de kan ka tugu musa ka sira de kan parce que a y'o de ɲini ala fɛ o parce que ala bɛ o baro di i ma kuranɛ sura wɔɔrɔ chapitre six verset quatre-vingt-trois ka taa bila quatre-vingt-dix a bɛ nabi ɲuman tan ani seegin tɔgɔ fɔ parce que wagati bɛ ka an taa an tɔgɔ tɛgɛ ma an bɛ ka taalen nabi ɲuman tan ani seegin n'i taara sɔrɔ musa tɔgɔ b'a la nabilayi isa tɔgɔ b'a la ka fara ciden tɔw nabi ibrahima mɔgɔ tan ani seegin ko mamadu lamini ko ninnu de ye mɔgɔ ye mɔgɔ minnu kandara ka kɔn e ɲɛ ko wa i sen da u senda nɔ na i bɛ kanda i bɛ kanda aya bi kɔnɔntɔn aya bi kɔnɔntɔn dahum iqtadihi kosɛbɛ non jɔn de kan ka tugu jɔn kɔ ne ninnu tugu ɲɔgɔn de i bɛ kanda i bɛ kanda de sɔrɔ kosɛbɛ mais mun de fɔra an bɛɛ ye en réalité an bɛna a réalité de f'i ye quoi a réalité bɛ kurani sura fila verset suratul bakara bi naani bi naani ni kelen chapitre deux du coran verset quarante quarante et un ala ye mun de fɔ yefafasiya ya bani israel ko israel ka denw uskuru ni'matiya allati an'amtu alaykum a ye ala ka nɛma ko suma sa a ye mun kɛ aw kan a ye nɛma min k'aw kan a y'o ko suma israel ka denw israel ka denw y'o faamu kɔni tɛmɛ n'a ye a ko ya bani israel ko aw israel ka denw uskuru ni'matiya allati an'amtu alaykum wa awfu bi'ahdi ufi bi'ahdikum n'a ye layidu nin ne ka layidu layidu ye jumɛn ye aw bɛ ala bato a bɛ kuran sura wolowula suratu larafi kana taa yen dɛ suratu larafi sourate sept verset soixante-douze sourate sept verset cent quarante-cinq kuranɛ kitabu dira u ma musa ka kitabu dira u ma hein? walasa u k'ala bato quoi donc layidu de don donc a ye n ka layidu tiimi n fana bɛ n ka layidu tiimi aw aw kan Mhm. allahu akbar a ye a tɛmɛ n'a ye a aya bi naani ni kelen wa aya bi naani ni kelen wa aminu bima anzaltu musaddikan lima ma'akum he a kana kɛ mɔgɔ fɔlɔw ye min bɛ fɛn rejeter min bɛ fɛn ka kafiriya fɛn na fɛn min jiginna ka aw ta tiɲɛtigiya nazzala alayka hakki musaddikan ba ye wa anzala tawrata wal injila donc aw kana kɛ mɔgɔ fɔlɔ ye min bɛ o kitabu rejeter u ka da a la Ɲininkali dɔ bɛ n bolo waati bɛ ka kɔrɔ kosɛbɛ ne bɛ fɛ i k'a dalu de jira maaw la bi an lajɛlikɛlaw la bi ko u b'a fɔ ko kerecɛn k'a bɛ don jahanama la ko ala ko ko cɛn tɛ o kuma ye an bɛna a teliya la i ka ɲininkali in faamuna kosɛbɛ y'a ye o kelen de fana fɔra an ye kuranɛ sura fila suratu bakara kelen aya naani duuru ko an ka da kitabu la mun jiginna ala kira kan wa ma unzila min qablika a fɔra an fana ka da kitabu minnu kɔnna donc mhm. ni yahudiya ni chrétien mun banna kuranɛ na a ye ala sɔsɔ kɔ mhm. ni e fana banna tawrata ni linjila la i ye ala sɔsɔ a fɔra k'i ka da la de a fɔra kira ka da la est ce que a fɔra ko kira ka tugu nin kɔ wa ayi k'a ka da la de k'a fɔ ala ka kumakan de don mhm. maintenant o la ko a diyara ne alahu ye a ka kɛ mantɔn saba ye mais mɔgɔ parce que mɔgɔ ye ɲɔgɔn sɔsɔ Kosɛbɛ. yahudiya ko ko kerecɛnw tɛ Foyi fɛn kan Wa kalati kerecɛnw yahudu fana ka lesati nasara ala seyin wa kalati nasara lesati yahudu ala seyin Mhm. wa hum yatluna alkitaba K'a sɔrɔ u bɛɛ bɛ kitabu kalan. Kazalika. K'a bɛ nin cogoya la. Kala lazina la ya'lamuna misla qawlihim mɔgɔ mɔgɔ wɛrɛ minnu tɛ fɛn fana dɔn olu fana jamakulu sabanan ye nin bɛ Kosɛbɛ. chapitre 2 kɔnɔna na Awɔ. chapitre 2 de Coran verset 113 113 han yahudiyaw ko ko nasaraw tɛ pɔrɔ kan nasaraw fana y'u kanto ko yahudiw tɛ pɔrɔ kan kosɛbɛ jamakulu sabanan fana nana u fana ko ko yahudiyaw ani nasaraw si tɛ pɔrɔ kan donc ni o ye anw ye jamakulu fɛn jamakulu min tɛ fɛn dɔn i b'o ye suratul jumaa kɔnɔ kuranɛ sura bi wɔɔrɔ ni fila chapitre 2 verset 2 Chapitre 62 ala kira cira jamakulu minnu k'u tɛ fɛn dɔn jamakulu kunfin chapitre de don 62 verset 2 ale yɛrɛ tun ye kunfin ye awɔ donc olu jamakulu ye jamakulu sabanan ye an fana nana fɔ chrétienw tɛ foyi kan ko chrétienw tɛ don arijɛnɛ kɔnɔ yahudiyaw tɛ don arijɛnɛ kɔnɔ ko mamadu nalen u ta banna han K'a sɔrɔ Ala ye mun de fɔ kuranɛ sura 5 chapitre 5 verset 43 verset 47 verset 48 Ustaz teliya la i b'a di walasa an ka wagati sɔrɔ quoi Souratoul Maïda aya 40 haya 3 ko wa kayfa yuhakimunaka wa indahumut tawrata fiha hukmullah ko cogo di ko ninnu bɛna k'e k'u kiri ni i ka kuranɛ ye cogo di ninnu bɛna k'e k'olu kiri parce que kitabu min bɛ alakira bolo o ye kuranɛ de ye cogo di yahuduw b'u ka kitabu to yen ka na k'e k'olu kiri wa indahum tawrata ka sɔrɔ tawrata b'u bolo mɔgɔ e ta banna ala ka kiri bɛ tawrata kɔnɔ e ta banna a bɛ fɔ kira ma k'a ka nin fɔ u ye wa ayi a tɛ fɔ o tɛ fɔ ala ye ɲininkali kɛ ko cogo jumɛn yahudiyaw bɛ na e ma ko e ka kiri tigɛ u ni ɲɔgɔn cɛ n'i ka kitabu ye ka sɔrɔ ko tawrata b'u bolo k'u ka kiri tigɛ ni Ala ka kiri de bɛ tawrata k'u ka kiri tigɛ ni tawrata ye, Ala de bɛ ka kira yamaru k'a ka nin fɔ u ye, parce que a cira diɲɛ bɛɛ de ma, a cira diɲɛ bɛɛ ma, kira cira diɲɛ bɛɛ ma donc a nana se yahudiyaw ma Ala y'a fɔ a ye ko yahudiya ninnu ye mɔgɔ minnu minnu bɛ Ala ko ɲɛdɔn ka kɔn e ɲɛ, a cira diɲɛ bɛɛ ma, wa ne ka kitabu b'u bolo ka kɔn, ne ma e ci ko u ta banna dɛ, a f'u ye k'u ka kiri tigɛ n'u ta ye, kosɛbɛ, hakili jigin kuma de don, k'u ka kiri tigɛ n'u ta ye a cira diɲɛ bɛɛ ma a bɛ kuranɛ sura wolonwula aya kɛmɛ bi duuru ni seegin a bɛ kuranɛ sura mugan ni kelen aya kɛmɛ ni aya wolonwula ni mɔgɔ nana fɔ ko e- ni ne- ne ci kun ye e ta banna nin bɛ fɔ wa? a tɛ fɔ bon d'accord a aya bi naani ni wolonwula a ko Wolonwula. walyahkum ahlul injili bima anzalallahu fihi injili tigiw fana Ka mɔgɔ da kiri f'u ye tigɛ. k'u ka kiri tigɛ ni u ka linjila ye Ah, tɛmɛ ni a tɔ ye a aya bi naani ani haya seegin ko wa anzalna ilayka alkitaba bilhaq ko an ye jiginni kɛ e mamadu fana ka kitabu la ni tiɲɛ ye musaddikan lima bayna yadayhi minal kitabi k'a kɛ ka kitabu tiɲɛtigiya kitabu minnu kɔnna a ɲɛ wa muhayminan alayhi ka tila i ka kiri ka kiri fusamanti ye kitabu tɔw kan o fɔlen a ka sɔrɔ k'a fɔ ko fahkum baynahum bima anzalallah kiri kɛ i ka manto fana ni ɲɔgɔn cɛ ni ala ye min jigin i kan wala tattabi ahwahum amma jaaka minal hakki kana tugu mɔgɔ si nidungɔ kɔ ka bɔ i ka mɔgɔw la likullin bari sabu aw kelen o kelen jaalna minkum an ye kelen kɛ aw ye siratan sariyakisɛ la wa minhajan ani batokɛcogo walaw shaa allah n'a tun ka di i tigi ala ye lajaalakum ummatan wahida a tun b'a bɛɛ kɛ manto kelen a ma diya ala ye a ka kɛ manto kelen n'a tun ye ala diya a tun b'a bɛɛ gosi ka kɛ manto kelen mais manto tɛ kelen ko yahuduw ka kiri tigɛ n'u ta ye nasaraw ka kiri tigɛ n'u ta ye muminidenw ka kiri tigɛ n'u ta ye ko n'a tun ye ale ala diya k'a tun bɛ aw kɛ manto kelen mais a m'a kɛ ten a ye sariya gafe di aw kelen kelenna bɛɛ lajɛlen ma mun kosɔn a ka ɲɔgɔn dan hɛrɛma ko la maintenant sisan e ka ɲininkali ko yala mɔgɔ u bɛ don arijɛnɛ kɔnɔ walima u tɛ jɔ don arijɛnɛ kɔnɔ kuranɛ b'o jaabi d'i ma chapitre deux verset Satigiurante sɔsɔtoba mɔgɔ minnu zinadu ka kɛ ya ye minnu tu bɛ la de saba e de la ko kuma mɛn kuran kɔnɔna sɔrɔto lamini kɔnɔna na ko ninnu na ya minnu ya minnu ka kɛ nasara ye ka da ala la wal yawmil akhiri ka da don laban na wa amila salihan ka baara ɲuman kɛ falahum ajruhum inda rabbihim ko siran t'u ye jɔrɔ t'u la ko fana arijɛnɛ y'u ta ye dɛ kuranɛ de ko ten fo n'a y'a sɔrɔ sisan silamɛ minnu wele silamɛ an minnu y'an yɛrɛ tigɛ k'a fɔ silamɛ fo n'a sɔrɔ sisan arijɛnɛ ye an de ta ye n'o tɛ a kɔni filɛ nin ye k'a fɔ ko mɔgɔ minnu kɛra yahudiyaw ye ka da ala la mɔgɔ minnu kɛra nasaraw ye ka da ala la

maa minnu kɛra sabi u na jamakulu ye walasasɔrɔ maa minnu kɛra nasaraw ye man a mana bi lahi ni mɔgɔ mɔgɔ dara ala la ka bɔ ninnu na wali y' minɛ aki ani don laban waa minɛ sɔli hali ka tila ka baara ɲuman kɛ falakaw funu ale mɔgɔla ye hazmu se t'u kan jɔ tu kan u bɛ don ala ka diɲɛ a la se ki se k'i sɔnda yze la sabi e la kic pami e k'i kura an jɛ e oz dɛrɛnen

sapsi vse san san san kita anzsaaliina ko mubarak kun nin ye kita bara a kana tugu dɔwɛrɛ ko kɔ dɛ walasa ka ala ɲɛ siran sɔrɔ ne y'o kɛ kun jumɛn a bɛ se san san sapsi vse san san san san san a ye mun de fɔ a bɛ san san a ko an ta ko walasa kana'a fɔ i na anzli keyita bɔ a tɔ i fa ta ɲini min kitabu jiginna manto fila dɔrɔn de ye ka kɔn anw ɲɛ donc an ma kɛ a kalan c'est à dire que n'an taara chrétien fɛ u bɛ lɛn kɛ u tɛ u tɛ linjila di an ma n'an taara yahudiw fɛ u bɛ lɛn kɛ u tɛ tawrata di an ma donc an tora o palo palo la o de kosɔn an ma se ka e ala dɔn an sara donc i tɛ se k'an nɔ minɛ dɛ donc ko walasa an kana o pɛlɛpɛlɛ fɔ ko an ye kitabu jigin e fana kan walasa a ka kɛ manto saba ye quoi manto ye saba de ye quoi manto saba kitabu saba o ye ɲɔgɔn jalaki tuma min na kec ya ko ko kec tɛ fɛn kan kec ko ko ya tɛ fɛn kan an fana nana fɔ ko yahudiyaw ani kecw tɛ pɔ kan sauruden de kɔrɔ bɛ se san treize ala sɔrɔla k'u bɛɛ jamu ko jaabi yalakita lɛtum ala se hata ki ta ta wali ji la wa ma unzila ilaykum min rabbikum surat 5 aw minnu kɛra kitabutigiw ye lestum ala shay'in a tɛ foyi la por foyi hatta tukimu tawrata fo tawratatigi ka taa ka tawrata kiri jɔ k'a bila ba la ah wali injila linjilatigi k'a ka linjila kiri jɔ k'a bila ba la wa ma unzila ilaykum min rabbikum ani min jiginna aw fana ka bɔ aw tigi ala yɔrɔ a k'a kiri jɔ k'a bila ba la mun de jiginna ka bɔ an tigi ala yɔrɔ kuranɛ surat tan ni wolonwula aya bi seegin ani aya fila

ko a diyara ne a ka kɛ manto saba ye nin cogoya la bɛɛ n'a ka kiri kitabu an'a ka bato kɛ cogo n'a tun di ne ala ye a b'aw bɛɛ kɛ manto kelen mais n m'a kɛ ten n y'a kɛ manto saba ye mais a bɛɛ bɛ wele muslim yɛrɛkolobagaw n'i bɛ ala ta in kan bi jamukan a jamukan janyara kosɛbɛ dɛ o la an ma lajɛlikɛlaw ladɔnniya k'a fɔ ko nin ye an ka jamukan seli a kuncɛyɔrɔ la ko k'an bɛn sigi wɛrɛ wasalam